atsogoleri akamapanga kampeni amadziwa zimene anthu akufuna koma akangowina ndikutenga boma amayiwala zonse ndikuyamba kupanga zofuna zawo mu 2019 zelensky anayima nawo pa chisankho cha president mdziko la ukraine iyeyo anali ochita zisudzo sikuti anali ndi ndalama zambiri koma kampeni yake inkapangidwa sponsor ndi bilionea wina wotchedwa kolomoisky president wa nthawi imeneyo petro poroshenko ankakonda kulimbana ndi russia mpaka kunayambika nkhondo ku crimea ndi madera ozungulira mu nthawi ya kampeni zelensky analonjeza kuti akadzatenga boma adzathetsa udani umenewu ndi kukhazikitsa mtendere ndi vladimir putin anthu oposa 89 percent anamuvotera mpaka anawina izitu zimatanthauza kuti anthu ambiri ku ukraine amafuna kuti mkangano umenewu uthe ndipo ndi chifukwa chake anamuvotera mwachitsanzo ku malawi kuno tonse alliance inalonjeza kuthana ndi katangale mu nthawi ya kampeni anthu anawavotera chifukwa anali ndi chikhulupiriro kuti adzathanadi ndi corruption That was the same case with Zelensky. Ambiri mukhoza kumadabwa kuti ndikunena zimenezi chifukwa chani? Ndimalankhula mawu amenewa chifukwa choona kuti nkhondo ya ku Ukraine yafika potopetsa. Zigawenga zimene zikuthandiza Zelensky zayamba kuthawa chifukwa cha mantha ndi mabomba a Russia. Tawaona ena akulankhula pa sky news ya ku britain ponena kuti zimene zikuchitika ku ukraine ndi genocide asilikali akungophedwa mitembo ili balabala paliponse matupi a anthu akungonunkha komanso kudyedwa ndi mbalame chigawenga cha ku ireland chinauza Sky News ponena kuti Zelensky sakuwathandiza, nkhondo yatopetsa, zinthu zafika povuta, komanso ambiri mwa zigawenga zimenezi atula zida pansi ndi kumabwerera kwawo. Masiku apitawa taona asilikali ena a Ukraine oposa 420 akupanga surrender mwadala kwa asilikali a Russia. Atafunsidwa anayankha kuti atopa ndi nkhondo. brian berletic msilikali wa ku america akuti ukraine ikanangosalenda chifukwa counter offensive sikuyenda bwino iyeyo ananena kuti asilikali a zelenski are not fit to fight russia anapereka chitsanzo msilikali wa ku america kuti agwiritse ntchito tanki pa nkhondo amapatsidwa training ya zaka 4 koma zimene zikuchitika ku ukraine nato ikuwapasa mathanki asilikali awo akupasidwa training ya 6 months akatero akumawatumiza pa ground kuti akamenyane ndi russia zotsatira zake mathanki ambiri akungophulitsidwa mukhoza kuona pamene paoneka kuti asilikali a ku america komanso britain kapena nato amapanga training kuphunzira mmene angayendese tanki ndi kugwiritsa ntchito kwa zaka 4 panopo akumapatsa ukraine tanki ndi akumapangisa training asilikali awo 6 months only muganiza kuti angapange zinthu zolongosoka pa ground msilikali ameneyu brian anapempha zelenski kuti asiye nkhondo ndi kukhazikitsa zokambirana dzanadzana lomweli tamumva zelenski akunena yekha ndi pakamwa pake kunena kuti amene angathetse nkhondo imeneyi ndi president joe biden osati iyeyu mawu amene anayankhula president ameneyu ndi umboni okwanira kuti ukraine is a puppet of america chiganizo chilichonse chimene akupanga chikumachokera ku washington Mwezi wa Epulo, US leaked documents inaonesa kuti asilikali 150,000 a Ukraine anaphedwa pa nkhondo imeneyi. European Union President anatiuzapo mmbuyomu kunena kuti asilikali oposa 100,000 a Zelensky anaphedwa. Dzulodzulo lomweli zaululikanso

This offensive is a disappointment. President Zelensky ndi akuluakulu ake atiuza kuti kusachita bwino konseku ndi chifukwa choti NATO ikuwachedwetsera zida komanso nthawi zina akumawapatsa zida zowonongeka. Karen, msilikali wa ku America, anaulula chifukwa chimene Biden akutumizira ma cluster bomb m'dziko la Ukraine. inu mukudziwa kuti mabomba amenewa ndi oletsedwa maiko ambiri amerika ili nawo ambiri koma samayenda malonda maiko ambiri samagula chifukwa ndi oletsedwa ndiye m'malo moti akataye ku bini angoganiza kuti azipereke ku ukraine kuti zikagwire ntchito msilikali ameneyu karen anadzudzula maiko chifukwa cholekerera america kumachita zinthu ngati world police akuti likanakhala dziko lina lake ngati uganda kapena malawi maiko onse pa dziko lapansi akanadzuka ndi kupereka ma economic sanctions koma poti ndi america aliyense angokhala chete osadzudzula tikukumbukira chaka chatha america inapititsa nkhani ya macluster bomb ku united nations security council kudzudzula russia kuti inagwiritsa ntchito mabomba amenewa pa nkhondo ngakhale russia imakana koma america ndi anzawo anapereka ma economic sanctions ofuna kukhaulitsa russia chifukwa chogwiritsa ntchito macluster bomb lero zatembenuka iwo omwe wa america ndi amene akufuna kupereka ma cluster bomb mdziko la ukraine koma palibe sanction ina iliyonse imene apatsidwa kuchokera ku united nations european union kapena nato russia kudzera kwa minister of defense achenjeza kuti ukraine ikangolandira ma cluster bomb nawonso ndi okonzeka kutulutsa awo chifukwa ali nawo ambiri komanso amphamvu kuposa america pachichewa pali mawu amene akuti njovu zikamamenyana umavutika ndi udzu nkhondo imene ikuchitika apa ndi yapakati pa america ndi russia koma akumenyana mdziko la ukraine amene akuzunzika ndi anthu a ku ukraine ma cluster bomb onse amene akunenedwawa ochokera ku america ena achokera ku russia onsewo azikagwera mu nthaka ya ukraine ozunzika adzakhala anthu a ku ukraine tikaona zonse zimene zikuchitika mdziko limeneli si nkhani yobisa kuti america ndi ukraine zinthu zikuwavuta pa ground poyambirira kunali ma sanctions analetsa maiko onse pa dziko lapansi kupanga bizinesi ndi russia nato imaganiza kuti vladimir putin adzasalidwa ndi kusowa mtengo ogwira koma zimenezi sizinatheke taona mafuta a galimoto gasi fetereza komanso chakudya zikukwera mitengo russia ndi mchikumbe namba 1 amalima mpendadzuwa tirigu soya chimanga amapezekanso ndi fetereza gas mafuta a galimoto ndiye akupeza phindu lambiri komanso chuma chawo chikukwera chifukwa kumagulitsa katundu ameneyu pa mtengo okwera panopa kuti mupite maiko ambiri mukapeza kuti mafuta a galimoto gasi fertilizer komanso tirigu ndi zokwera mitengo russia imakhala nazo zimene zizi mdziko lawo ndiye iwo ndi amene akumazigulitsa pa mtengo okwera chuma chawo chikuyenda bwino ataona kuti ma sanctions sakugwira ntchito russia ikuchita bwino pa chuma anasiya kukamba za ma sanctions anayamba kutumiza ma howitzer akuti it's a game changer for the war tikumbukira nthawi imene ma howitzer akupita kumene kuja ku ukraine anthu amanena kuti apapa basi russia yatheratu pulani imene itakanika nato inatumiza ma leopard tank ponena kuti russia sikalimba zimene zinso zalephereka taona matanki ambirimbiri akungophulitsidwa mwachisawawa dzulo amanena za ma f16 fighter jet koma sanatumize lero ayambapo kunena za ma cluster bomb akuti akangotumiza ndiye kuti ukraine iwina nkhondo mukaonetsetsa bwinobwino zimene zakhala zikuchitika kuyambira 2022 mu february ndi kudzafika lero ndi umboni wokwanira nkhondo imeneyi yawavuta ukraine mmene anayambira kuthandizidwa muja russia ikulamulirabe kherson zaporizhia donbas komanso lugansk region tikamamvera mawailesi ngati bbc cnn tikamamvera nkhondo imene iyi zimaonekera kunena kuti ukraine ikuwina ndi mmene ama- amakambira ma correspondent a mawailesi amenewo koma on the ground ukraine palibe chimene ikuchita umboni tawuona ndithu dzanadzana lomweli zigawenga zimene zimathandiza ukraine zabwera ndithu pa sky news ndikumanena kuti zimene zikuchitika pa ground yayi si zabwino ife tikubwerera kwathu anthu akungophedwa osasamalidwa mitembo kumawola mbalame kumangodya paliponse pamene tikuyenda pakungonunkha zelenski sakutithandiza mpaka na sky news yaonesa anthu amenewo akubwerera kwawo ku ireland ena ku new zealand zimene zikungonesatu kunena kuti zambiri zimene zikunenedwa zokhuza nkhondo imeneyi mawayiresi ndi zabodza tikamanena chonchi sikuti tikusapota russia kulanda madera amenewa koma lonjezo linadulitsa mutu wa yohane America ndi Russia anagwirizana pachiyambi mu 1991 Ukraine isadzalowe mu NATO. Lero Ukraine ikufuna kulowa mu NATO ndi chifukwa chake nkhondo imeneyi yayamba. Russia sikufuna kuti manyukliya a America adzakhale pafupi nawo ndikupatseni chitsanzo china kuti ambiri simudziwa yayi mu NATO muja anthu amene ali ndi manyukliya weapons maiko ndi atatu America britain komanso france maiko ena onse aja alibe ma nuclear weapons ma nuclear weapons amene ali ku turkey nd- nda- ndi america aini ake ndi america turkey singagwiritse ntchito ma nuclear amene aja popanda america ma nuclear weapons amene ali ku belgium denmark ma nuclear weapons amene ali ku spain portugal onse aja aini ake ndi america ukraine ikalowa mu nato america ikatenga ma nuclear weapons awo ndikukasiya kumene kujako ku ukraine ndipo akhala chifupi ndi russia zimenezi ndi zoopsa kwambiri ku dziko la russia nde ambiri mukumayesa kuti yayi putin ndi wamisala putin si wamisala yayi ali ndi experience akudziwa kunena kuti ma nuclear weapons a america ali ku turkey ali ku belgium

russia inene kuti igwirizane ndi mexico ndikutenga ma nuclear weapons ndikukasiya ku mexico mexico inapanga border ndi america muganiza kuti america ingalole ndiye nkhondo imene iyi mukamayiona si nkhondo ya pakati pa ukraine ndi russia ndi nkhondo ya pakati pa nato ndi russia zelensky anawina chisankho mu 2019 analonjeza kuti ineyo ndikadzatenga boma ndidzathetsa udani umene ulipo pakati pa russia ndi ukraine koma atalowa anasintha ndikuyamba kupanga zinthu zina panopo majority ya anthu kumene kujako sikumukonda koma chifukwa nthawi ya nkhondo palibe chimene anthu akuyankhula koma kuti chisankho chichitike lero zelensky sangawine chifukwa lonjezo limene analonjeza anthu mu 2019 waliphwanya zili ngati zimene zinachitika 2020 anthu timapanga claim kunena kuti chipani cha dpp chimapanga zakatangale ndiye tinafuna kusintha kuyikapo anthu ena amene amalonjeza kuti iwo sakatangale pambuyo pake zapezeka kuti amene amanena kuti sakatangale aja akuba mabiliyoni a ndalama pafupifupi mwezi wina uliwonse anthu nkumati sonde bola kale ndi zimene zikuchitika ku ukraine anthu anavotera zelensky kufuna kuti poroshenko achoke chifukwa ndi amene anayambitsa anachititsa kuti crimea ilandidwe ndi amene amachititsa kuti ku eastern ukraine ndi ku southern ukraine kuzichitika nkhondo nde anthu ananena kuti no uyuyu zelensky akulonjeza kuti adzathetsa nkhondoyi bola timvotere ameneyi nde anamvotera ndithu anthu mwaunyinji 89 of the vote inapita kwa iyeyo koma atangowina within 2 years wayambisanso nkhondo yoopsa kwambiri imene yaphetsa anthu kuposanso yam'mbuyo ija